ekele m abụ m Chukwuma Ogbonna ndị gboo kwuru ya na ọnụ ahụghị ihe o kwuru ọ sị na ụmụ mbekwu etofusịa o wee bụrụ ma Reno Omokri onye aka ọlụ ya bụ ikwutọ Peter Obi Reno Omokri kwuru na ya duru Peter Obi dunye Atiku Abubakar gwa ya ka o sote ya n'ọkwa mgbe ọ zọrọ ọkwa onye isi ala n'afọ asaa gara aga n'ụdị nkwanye ugwu nakwazi inweta ndonye ukwu chief Olusegun Obasanjo Atiku Abubakar bekuru ya ka o jiri aka ya nye ya onye ga-esote ya n'ọkwa na ya bụ afọ asaa gara aga ọ zọrọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa Chief Olusegun Obasanjo chịburu ala anyị Atiku Abubakar sotere n'ọkwa mgbe ọ na-achị Naịjirịa dere anya na mmiri sị Atiku lekwa ya Peter Obi ọ ga-abụ maka na Peter Obi ahụghị Reno Omokri anya maka odudu ahụ ọ sị na ya duru ya dunye Atiku Abubakar kpatara iwe ya n'ebe Peter Obi nọ kamgbe ahụ maka na o nweghị ụdị ebubo o bobeghị Peter Obi tụmadị ebubo asị ọcha n'ihi na ọ bụghị ike e ji jebe ọlụ ka e ji ana ọlụ n'ihi kwa na ike gwụ ọsụ nri ọ chụba ọkụkọ ebubo ndị Reno Omokri boro Peter Obi n'ọnwa ole na ole gara aga nakwa n'ime izuụka ole na ole gara aga na-akpagasị ọchị ma bụrụ ebubo ndị mere ya onwe ya bụ Reno Omokri atụrụ sọkwuru ewu n'ịma atụ a sị na ọ bụ Peter Obi gwara ya na Bola Tinubu bụ nze ọgwụ na anwụrụ ike Reno tata Reno bọmbọi Reno, tata, Reno, Bọmbọi. Peter Obi ji gwa ya o kweta ọ kwa ewu na ọkụkọ so hụrụ onyonyo ka Reno Omokri ji ọnụ ya kwuo na Bola Tinubu bụ nze ndị ọgwụ na anwụrụ ike na ya mara ihe ya na-ekwu maka na ya jepụrụ ejepụ jee Chicago Amerịka bụ ebe ọnya nọ maa Bola Tinubu maka ọgwụ na anwụrụ ike ọ kwa ewu na ọkụkọ sokwa hụkwuo ka Reno Omokri ji ọnụ ya kwuo ya ugboro ugboro n'oge ngagharị iwe o so gbuo n'isi na London na Bola Tinubu bụ nze ọgwụ na anwụrụ ike n'ịma atụ ọzọ Reno Omokri sịrị na ya sitere n'ụlọ ego bank Peter Obi zipụrụ mmadụ ego wụọrọ eru eru o kwughị ụbọchị ọnwa na afọ o zipụrụ ya bụ ego o kwughịkwanụ ka ya bụ ego o mechara lọchirie emeela m ntụle jụọ ase ka o nwere ụlọ ego bank na Naịjirịa bụ nke Peter Obi ghara ịjụta atụ ọzọ dị ka ibie Reno Omokri sịrị na e setere Peter Obi na onyonyo ebe o kwuru na ya ga-eme ndị ụka Muslim ihe nkọgịrị na ụdị ọchọ ngọngọ je sị na ogwumagana azọwa ya afere o nwere onye amaghị na Peter Obi bụ eze udo anaghị azọgbu nwa arụrụ hụrụ ndị nke kraịst na ndị nke muslim n'anya ahata aha ọ kwa ị ghọtara ebe ọ na-eje ajọ ebumnobi mgbam ịrakwụnyere ndị ụka muslim ka ha kpebie na ọ bụrụ ha na Peter Obi ọ kwa Reno Omokri bụ ya gbara ole kwuo sị na ọ sọ ji site n'ọdụdụ puo ome na ọ sọ akwụ chaa n'ọdụdụ igu na o nweghị ihe ga-eme ka ya lụọra Bola Tinubu ọlụ n'ụwa a ọ kwa ya mesịrị kwere maka na isi ala anaghị ata ebe a kpọrọ ya je masara Bola Tinubu afọ ma obi n'ala setị ụkwụ na aka bebe ma rịọ ya mgbaghara na ya tụrụ asị wee megide ya ọ ya bụrụ na agụụ kpatara ajụchaa anara n'ime iri mmadụ isii na asatọ a kpọlitere ịbụ ndị nnọchiteanya naijiria na mba ụwa ndị ọzọ aha Reno Omokri bụrụ okwu a kpụ n'ọnụ ụbọchị kwuru ụbọchị nke bụ na ụfọdụ gbara n'ụfịọ ụfọdụ kpọọ n'ubu ndị dịka m bu aka n'isi na ụdị azịgbakwa onye nyere nwa ọsa akwụ a rụrụ n'ọkụ n'ime ndị dere akwụkwọ edemede degara ndị ụlọ ọgbakọ etiti sineti ka ha ghara ịnabata Reno Omokri dịka onye nnọchite anya Naijiria na mba ọzọ bụ maazị Mike Arnold bụbu onye isi oche otu kansụl nke Blanco Texas America onye sị na ya matara Reno Omokri dịka onye afụga otiaka na California America na ofu mkpụrụ eziokwu adịghị ya n'ọnụ na Judas Iscariot ka ya mma mana Reno Omokri mechara bụrụ onye a nabatara dịka onye nnọchite anya Naijiria na mba ọzọ ọkwa ọ gafeela ọnwa na abụọ a kpọlitere ya maka ya bụ ọlụ ma gafee izu ụka na abụọ prezident Bola Tinubu tinyere aka n'akwụkwọ ka ọ bụrụ onye nnọchite anya Naijiria na mba Mexico Mexico ada ewe ka isi ogige ọgwụ na anwụrụ ike n'ụwa gbaa gburugburu nke a wee maka ma e buru n'obi na Reno Omokri ekwuke maka ọgwụ na anwụrụ ike n'afọ ole na ole gara aga akwa Reno Omokri ka nọ na Naịjirịa nke a gosiri na ọ bụghị mbupụta ede bụ ọkụkụ ya ọkwa ọ ka ji ọnụ na ọ nọ na Naịjirịa achọgharị ije n'onyonyo maka Peter Obi sịkwa Peter Obi asị ya nke a gosiri na egbugodere egbe ewu na anya ya aghaghị ịdị na nwa ọkụkọ n'agbanyeghị ọkwa ọhụrụ bụ ọkwa ebube e nyere Reno Omokri Peter Obi apụbeghị ya n'ọnụ o nweela onye edemede aha ya bụ Valentine Obienyem degara onye isi ala Mexico akwụkwọ na ụdị inye ya ndụmọdụ ya anabatalakwa Reno Omokri n'obodo ya dịka onye nnọchite anya Naijiria na ọ kachie ntị nwaa anwa nabata ya

na ala anyị na ọ nọ dịka osote onye isi ndị ọrụ n'ụlọ ọrụ ministri gọọmenti etiti na-ahụ maka mmekọrịta naijiria na mba ụwa ndị ọzọ ya bụ ọ dịka deputy permanent secretary ị na-afụrụ ya na o nwere ebe ọ gbara ya na Peter Obi ma e buru n'obi na Peter Obi achịala steeti ugboro naabọ afọ asatọ ọ bụrụ na ụmụ naijiria ekpebie ịtọ onwe ha agbụ ihe isi ike ihe gaa ka atụmanya si dị Reno ga-emechakwa ịghọta na onye na-arọ onye ka ya anya na-ekiri ya ekiri ọ ga-emecha ghọta na ụgbana e tere unyi n'ahụ bịara chabazie ọcha nke ọ chafọdụrụ oge Peter Obi ga-ewere ọnọdụ dịka onye isi ala Naịjirịa onye ọma biko kedu ka ozi ugbu a si masị gị mee ka a mata n'ogbe like na comment zigara ya ndị ọzọ abụ m Chukwuma Ogbonna